an b'a ɲini ala fɛ ala ka e ni ne ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi aw balimakɛ de don imam adama salamanta imam sans frontière an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ abijan ma kɔdiwari kɔnɔna na an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an teriw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ bi an donna an ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye an ka dɔnni kalanbulon ye n'o y'an ka gindo dɔnni kalanbulon ye an ye layidu ta ni kanubagaw ɲɛ an ko fɛn min ye dɔnni yɛrɛ hakika ye an b'o bɔ k'o di aw ma a ka baara lillahi wa li rasuli n y'a fɔ n ko dɔnni ye nafa de ye n'i ye dɔnni sɔrɔ i kan ka kɛ baji de ye bɛɛ lajɛlen bɛna o ka ji soli i la o de ye dɔnni yɛrɛ ye o kosɔn arabuw ko dɔnni ma ko al ilimu naafi o ko dɔnni ye nafa de ye o tuma ni dɔnnibaga ye dɔnni sɔrɔ e ka dɔnni dala i kelen ma e ma dɔnni di mɔgɔ wɛrɛ ma e ta danna i kelen pewu ma o tuma i ka dɔnni ma mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ si ɲɛ dɔnni ye nɔɔrɔ de al ilimu nuurun a nɔɔrɔ kan ka cɛri i bɛ dugu min na dugu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ sɔrɔ dɔnnibaga ka nɔɔrɔ la jamana min i bɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛɛ kan ka dɔ sɔrɔ dɔnnibaga ka nɔɔrɔ la diɲɛ bɛɛ kan ka dɔ sɔrɔ dɔnnibaga ka nɔɔrɔ la a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni o tuma n y'o sira min ta an b'a ɲini ala fɛ ala ka an dɛmɛ o la o tuma bi an donna an ka kalanbulon kɔnɔ an bɛ dɔnni hakikaw de di aw ma minnu bɛ imamu lamɛn ni minnu b'an ka fayida baara olu b'a dɔn k'a fɔ min b'a la walahi diɲɛ don o don mɔgɔ min bɛ imamu yɛrɛ wele k'a fɔ i ka fayida ninnu sababu la a ye dɔ fara an ka ko kan a y'an kɛ ten de ala de b'a dɔn ka an b'a dɔn fana an bɛ min di aw ma hakika de don n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala wele ala t'i ka dugawu jaabi i b'a sɔrɔ jogo dama dɔ b'i la n'ala sɔnna a ma bi an da bɛna se olu ma o tuma bi an donna an ka kalanbulon kɔnɔ an bɛna fayida di aw ma kuranɛ kɔnɔ fayida min ye fayida wilibali yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ne yɛrɛ bi baara kɛ fayida min na kuranɛ kɔnɔ n bɛ baara kɛ kuranɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ n dalen don a la ka danaya sɔrɔ a la an bɛn'olu di kanubagaw ma bi walahi an bɛ fɛn o fɛn di aw ma o b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye kala turu o kan an y'a sɔrɔ a b'o cogoya la o tuma kuranɛ kɔnɔ minnu bɛ kuranɛ kalan na an bɛna fayida di olu ma o kɔfɛ an bɛna fayida di mɔgɔw ma minnu yɛrɛ tɛ se ka kuranɛ kalan ka d'a kan fayida kana fayida di cogo bɛɛ kɛ kelen ye an b'a ye dɔw ka fayidaw la o bɛ na ni kawatimuw ye o bɛ don n'a ye fɛn ninnu kɔnɔ o fayida ninnu nafaba tɛ se kunfinw ma hali dɔnnikɛla yɛrɛ tɛ nafaba sɔrɔ o fayida ninnu caman na k'an bɛ fayida fɛn o fɛn di aw ma depuis an ye ko in daminɛ ka se bi ma an m'a fɔ mɔgɔ ma an ma kawatimu dɔ ci fɛn dɔ kan k'a yira aw la bari kawatimu ninnu filɛ olu ye fɛnw de ye n'i t'a dɔn tuma dɔ la a bɛ se k'i yɛrɛ siri k'a sɔrɔ i t'a kalama o tuma n bɛna kuranɛ fayida dɔ di aw ma bi wilibali de don n'i y'a kɛ i bɛ imamu wele karamɔgɔden min bɛ yen ko e bɛ se ka kuranɛ kalan e ni sɛgɛn bɛ ɲɔgɔn na e ni fantanya bɛ ɲɔgɔn na e de bɛ maɲuman to la i b'a sɔrɔ i saliyala de ni mɔgɔ ye kuranɛ dɔn i man kan ka sɛgɛn mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ kalan o man kan ka sɛgɛn fo n'i kɛra mɔgɔ salibaatɔ ye salibaatɔ nin tɛ diɲɛ na a nin tɛ lahara la arabu ko ko fadal mujtahidu wa qabal qasul ko minnu cɛsirila u ye niyɔrɔ sɔrɔ wa minnu yɛrɛ kɛra mɔgɔ salibaatɔw ye olu pɛridila diɲɛ fara lahara kan n terikɛ kana saliya kow ɲɛɲini ɔn ko ɲɛɲini diɲɛ walahi diɲɛ bɛ diɲɛ ɲɛɲinibaaw de bolo diɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a bɛɛ ye diɲɛ ɲɛɲinibaaw de ye o tuma n'i ye ko ɲɛɲini i bɛ ko ɲɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ o tuma sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko suratul zariya sura in kɔni ye kabako de ye garisigɛ ko sira fɛ ka adamaden don da la ka adamaden kɛ fɛn ye garisigɛ ko sira fɛ sura in kɔni ye kabako de ye o la o tuma an bɛna a di dicogo damadɔ la ne yɛrɛ ye baara caman kɛ a la hali ne filɛ yɔrɔ min na bi walahi ni mɔgɔ dɔ ka baara dɔ cunna ne kan sisan ne yɛrɛ bɛ baara min kɛ o ye suratul zariya de ala ye seere walahi o tuma an b'a di aw ma i b'i jija i bɛ suratul zariya n'i bɛna a baara baaracogo damadɔ b'a la a fɔlɔ fɔlɔ an bɛna a d'i ma dicogoya min na i n'a fɔ haminako don mɔgɔ min mago bɛ nafolo teliman na mɔgɔ min n bɛ masaya ɲini mɔgɔ min bɛ fanga ɲini mɔgɔ min bɛ papiye ɲini ah, mɔgɔ min bɛ baara ɲini na mɔgɔ min bɛna taa kɔnkuru la mɔgɔ min bɛna taa ɛgizamɛn na mɔgɔ min bɛ balontan na mɔgɔ min bɛ ko dɔ la a b'a fɛ ka jaabi sɔrɔ a ko la teliya la i b'i jija i bɛ taa selitapi kura kelen san o kɔfɛ ka diriki gɛɛman kura kelen san ani fugulan gɛɛman kura kelen ani kuranɛ kura kelen i b'ale san i bɛ sɔrɔ ka na tamaroden bi wɔɔrɔ i bɛna o san tamaroden bi wɔɔrɔ sisan i bɛ don ni tamaro nin ye so kɔnɔ i yɛrɛ ni kuranɛ kura ni fɛn ninnu bɛ don so kɔnɔ i bɛ da tugu da la i bɛna suratulu zariya kalan siɲɛ bi wɔɔrɔ i b'a kalan i kelen siɲɛ bi wɔɔrɔ ne kɔni ka kalan cogo la suratulu zariya siɲɛ bi wɔɔrɔ a bɛ bɛn ne ka ɛri fila baara de ma ne b'a kalan ka bɛn ɛri fila de ma o tuma i bɛna suratulu zariya kalan siɲɛ bi wɔɔrɔ k'a kelen kelen bɛɛ kalan tamaro la o tuma sisan n'i bɔra sisan i bɛna tamaro di denmisɛnw ma o tuma dereki gɛɛman min i y'a san ani fugulan gɛɛman nin ani selitapi kura ni kuranɛ nin i b'i jija i bɛ taa a di karitiye la ni alimami dɔ bɛ yen i bɛ taa ka taa di a ma i b'i sigi k'a jaabi kɔnɔ pɛtɛti a dɔw jaabi bi bɔ ɛri bi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna cogo cogo ɛri bi wɔɔrɔ kɔni bari kile bɛ bɛn kile kelen bɛ bɛn ɛri ɛri tan vingt-quatre heures bɛ bɛn ɛri mugan naani ma pɛtɛti kile saba kɔnɔna na a ka ca ala fɛ i y'a kɛ kun min na a jaabi bi bɔ ka bɛn kile saba ma a dɔw bɛ yen a t'o yɛrɛ kɛ a kɛra kunko fɛn o fɛn n'i y'a kɔni y'a kɛ nin kɛcogoya na ten a ka ca ala fɛ tile saba kɔnɔna na i bɛ jaabi sɔrɔ a la n'i ma jaabi sɔrɔ a la tile saba kɔnɔna na tile bi wɔɔrɔ kɔni kɔnɔna na i bɛ jaabi sɔrɔ a la o tuma nin tɛ baara ye k'a fɔ ko karamɔgɔden bɛ min kɛ ko a bɛ lupe i bolo ne kɔni bɛ baara caman kɛ a la ka saraka wɛrɛw b'a la tuguni an y'a di aw ma nɔgɔya sira de kan i bɛ se k'a kɛ nin kɛcogoya la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la dugawu jaabi la o tuma karamɔgɔden yɛrɛ yɛrɛ i b'i jija n bɛna min d'i ma i b'i jija juma so o juma so n'a nɔgɔyalen ma suratulu zariya kalan siɲɛ bi wɔɔrɔ a ka kɛ yɔrɔ mɔgɔ t'i ye yɔrɔ min na o tuma n'i tola nin kan ten i bɛna bɔ kuranɛ tiɲɛ kalama kuwa walahi bari n'i bi suratulu zariya baara i bɛna dugawu fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen jaabi dugawu jaabi de bɛ sura in na kojugu a sura in kalanbaa ka dugawu bɛ jaabi kojugu o tuma an ye fayida fɔlɔ di nin dicogo la ten fayida filanan mɔgɔ min yɛrɛ mago bɛ nafolo la suratul zariya nafolo sɔrɔ an'a garisɛgɛ sira an bɛn'o de di aw ma sisan i b'i jija i bɛ sɛbɛnnikɛla ɲini min bɛ se ka kuranɛ sɛbɛn ka ɲɛ i b'a fɔ suratul zariya aya kelen n'a ko wazariyati zariwa o ye aya kelen a bɛna sɛbɛn ya wahabu siɲɛ tan ani naani aya o aya suratul zariya kɔnɔ a bɛ ya wahabu sɛbɛn siɲɛ tan ani naani n'a ye aya sɛbɛn ka ban dɔrɔn a bɛna ya wahabu sɛbɛn siɲɛ tan ani naani fo ka taa suratul zariya bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a ban nin ban cogo in na ten sisan a tigi bɛna mun kɛ a tigi bɛna pizɔn gɛɛma ɲini a bɛ nasi tila ni fila ye sisan n'a ye nasi tila ni fila ye nasi tilan kelen a b'o tobi ni pizɔn gɛɛma ye n'a y'a don daga kɔnɔ n'a kɛfɛn ninnu a ti dayɛlɛ a bɛ tobi k'a mɔ n'i b'a dun kan'a to mɔgɔ dɔ k'a duntɔ ye fɛ k'a nege minɛ n'o kɛra o b'i ka dugawu jaabi tiɲɛ i b'a dun yɔrɔ la mɔgɔ t'i ye yɔrɔ min na i b'a dun o yɔrɔ la kolo n'a y'i diya i bɛ dingɛ tigɛ i b'a don n'a y'i diya i b'a fili baji kɔnɔ o tɛ nasi kilan kelen nasi kilan kelen sisan han i bɛna ka na mangoro ladɔn ɲini kabako de bɛ mangoro ladɔn ni suratul zariya la i bɛna mangoro ladɔn ɲini ka sɔrɔ k'a susu k'a susu k'a kɛ mugu ye i bɛ sɔrɔ ka n'ale kɛ a la ka parifɛn dɔ kɛ a la parifɛn min kasa ka d'i yɛrɛ ɲɛ i bɛ to k'a mu mangoro ye yiri ye a ɛseke yiri bɛ yiri min man ka di ka mangoro bɔ han o tuma mangoro madiya min bɛ mangoro la ani diya min b'a la ala bɛ n'i gɛrɛsɛgɛ kɛ ten de i mana don ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i mana don ko o ko la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o tuma suratul zariya fayida fila min an b'a di kanubagaw ma o de ye nin ye anw yɛrɛ ye mɔgɔ caman de dɛmɛ ni nin ye komi an y'a fɔ cogoya min na anw kɔni ye dɔnnikɛla ye gindo tɛ ne kɔni bolo dɔnni na gindo tɛ n bolo dɔnni na mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni mago bɛ imam yɛrɛ la walahi fayida hakika an b'a di aw ma k'an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye tuma dɔw la imam ka telefɔni kɔnɔna na i b'a sɔrɔ message ka ca la o tuma bonjour bonsoir ninnu tuma dɔw la an tɛ se k'olu bɛɛ jaabi o tuma o fana ka da an ka baara n'a kɛcogoya kan inshallah an ko mɔgɔ min bɛ baara kɛ kuranɛ na fɛn damadɔ bɛ yen n'i kɛra ten i ka dugawu tɛ jaabi fiyewu kuranɛ tɛ jaabi jogo saba bɛ yen o bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kuranɛ tɛ jaabi i bolo a fɔlɔfɔlɔ ye kalontigɛla de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuranɛ kalan kana kɛ kalontigɛla ye bari n'i kɛra kalontigɛla ye han kalon de bɛ barika bɔ adamaden da la ala weelekɛla yɛrɛ man kan ka kɛ kalontigɛla ye kana kɛ kalontigɛla ye n'i kɔni bɛ kalon tigɛ i sen bɔ kuranɛ baara la o ye kelen ye a filanan mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ kuranɛ na kana kɛ hasidi ye hasidi ko man di ala ɲɛ fiyewu han walahi mɔgɔw hasiriya ni mɔgɔw juguya e, a ye k'a bɔ i dusukun na k'a filɛ bani i bɛna kɛ cogoya min na i bɛn'a ye kana kɛ hasidi ye hasidi ka duwawu tɛ jaabi a sabanan o ye bakilu de ye mɔgɔ min tɛgɛ jalen don kayi a bɛ se ka fɛn di yɔrɔ min na a tɛgɛ jalen don o tuma mɔgɔ min tɛgɛ jalen don ala b'o tigi garisigɛ ja de k'a ka kow ja ka bɛn n'a ka tɛgɛma gɛlɛya in ye o tuma kuranɛ kalanna kana kɛ nin saba si ye tuma dɔw la fɛn dɔ ka di i ye a bɔ k'a di kana mɔgɔ hasiriya kana mɔgɔ juguya bari kuranɛ de b'i bolo o tuma mɔgɔ mɔgɔ n'i tola nin saba kan ko n bɛ kuranɛ kan n ka dugawu tɛ jaabi i b'a sɔrɔ nin jogo saba dɔ de b'i la ni nin si t'i la i ka dugawu ala b'a jaabi kuranɛ bonya kosɔn o tuma nin ye fayida ye an ye min di kanubagaw ma lilahi wali rasuli mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ ala ka barika don a la ala k'a kɛ nafalan ye mangoro ladɔn ta in ne yɛrɛ ye baara caman kɛ ale la ani n ka suratul zariya kalanni ka don so kɔnɔ ka da tugu da la k'a kalan siɲɛ bi wɔɔrɔ ka bɔ k'a saraka bɔ tiɲɛ tiɲɛ na ala kɔni y'a lajarabi ne bolo o tuma ni mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la ala k'a kɛ i nafanan ye an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka abɔnew fo an bɛ an teriw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ afiriki yan minnu bɛ azi minnu bɛ erɔpu minnu bɛ fo sinuwa jamana kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo imamu lamɛnnen don kote bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw b'an wele fan bɛɛ fɛ ka foli bila an na an fana bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka kanu to